bụ ndị Igbo anaghị ayọ ayịyọ ị fụ onye Igbo na-ayọ ayịyọ jee chọọ ka ị mara ebe o si were bata maka na Igbo ejiri ayọ wee mara anyị Chukwu kere anyị kesie anyị ike nna m mere ọfụma m chọkwa ka m soro ụkpụrụ nna m wee gaba maka na nna m mgbe ọ dị ndụ bụ na ọ pụta ụtụtụ o kpee ekpere gọọ Chukwu kpọọ Ezechitoke Abịama ya bịa ka o were ọjị o nwere ike ịpụnata ma ọ bụrụ na o kpere ekpere kpọkuo ndị igwe ha bịa were ọjị igbo bụ igbo ekene m unu igbo makanụ lienụ ṅụọnụ ụmụ unu zọọ unu afa m bụ nze basil ugwu omekanneya na ukehe ọ ife eji malụ m ee anyị bụ igbo malụ mma onye ọbụla bụ onye igbo ga-eje kene chukwu maka na igbo malụ mma igbo fụrụ onwe ha n'anya igbo na-ehu nwanne o nwere ife dị ka igbo ndị be anyị bụ ndị igbo sị na ebe obodo ọbụla i jele ị fụrụ ndị igbo na ya ulu adịrọ ebe afụ because na ebe igbo dị ka ulu dị ọ kpatakwara na eji achụrụ igbo ọsọ mba ọzọ achọrọ ka igbo mee gịnị gbagota maka na fa ma na igbo nwere ife eji malụ fa ma na ife igbo igbo ji wee bụrụ igbo maka na a rapụ fa ị ma na ọ ya-adị ka a sị na n'obodo ahụ ya-emebi mana fa amarọ na fa na-achụ igbo achụgide igbo a yara achụtanwu igbo maka na igbo bụ gịnị igbo bụ nnukwu obodo and o nwere ife a ya-emenwu igbo gịnị ka a ya-emenwu igbo maka na a sị na anara ebu ozu nwaada ukwu nkụ and igbo anara aba ụnọ na fa fụrụ ụnọ before igbo abaa n'ụnọ ị ma na ụlọ ife dị maka na anyị lota mgbe ife eji mara igbo demokrasi a na-ekwu maka ya bụ na anị igbo ka o si were bido ọ ka dịkwa na be anyị ka kịta iji gwa gị sị gị na ọ bụrụ na ị bata n'anị Igbo ndị ka nwe ọchịchị bụ gịnị ndị okenye anyị because na ndị okenye nọlụ nwata anara abịa ekwu okwu ndị ọgbọ a na-eto ọgbọ ị bata n'obodo dị iche iche n'anị Igbo a na-eto ọgbọ ọgbọ ha na-eto bụ iji wee gosi ka fa si wele dele na mgbe fa si wele bido kpatara na i too n'anị igbo a mala ọgbọ i si were too ọgbọ ahụ i si were too na ọgbọ unu pụtaba ife i solu wee pụta o lube mgbe unu pụtabala okenye amalụ ka unu so ebula okenye okwu anyị okwu ndị okenye be anyị ka eji eme ife enwe nzukọ anyị nọkọsịa a fụ na onye a na-ene anya bụ the elderly person nọ n'ụnọ okwu siri ya n'okwu okwu ahụ agwụ mgbe ahụ mgbe gboo gboo ndị igbo ugbo ka eji wee mara anyị anyị na-akọ ugbo ọfụma agụụ anara agụ igbo bikonu igbo sili ike ebe ọ bụla onye igbo balụ dịka m so ekwubu o nwerọ ka agụụ gụọ ya ife ọ ya eme ya adịrịdị ọ ya na-eriju nri afọ ndị igbo anara ayọ ayịyọ ị fụ onye igbo na-ayọ ayịyọ jee chọọ ka ị mara ebe o si were bata maka na igbo ejirọ ayọ wee mara anyị chukwu kele anyị kesie anyị ike nye anyị gịnị nye anyị ike eji eme gịnị eji emefụte nye anyị ọgụgụ isi ife niile ezu ezu na anị igbo otu a m bụ onye igbo m bịakwa ụwa ọzọ aka m abụkwa onye igbo maka na gịnị maka na igbo amaka maka na ịma gịnị igbo dị ụtọ igbo bụ ezigbo ife so ana m ekene unu daalụnụ